trí, dó, haon, náid, beo! Dia dhaoibh, seo Brian ag léamh na nuaíochta arís as Meiriceá. Cé gurb é an naoú lá fichead Meán Fómhair dhá mhíle is a cúig é inniu, beidh mé ag léamh ceannlínte na nuaíochta, Ní. Ní raibh an t-am agam breathnú ar an nuaíocht ón lá inné go fóill. Anois, agus i bhfírinne ní bheidh mé ag léamh mórán daoibh inniu ach oiread. D'imigh an Pápa ar ais chun na hIodáile, is dócha, as Philadelphia. I ndáirire, cé nach raibh muid ach dhá mhíle déag nó mar sin as Manhattan, Is beag cainte a rinneadh faoi anseo i gceantar Nua-Eabhrac ach i gceantar New Jersey, gabh mo leithscéal, i Nua-Eabhrac níl fhios agam, ach chaith sé sé lá ar a chéad cuairt go Meiriceá, áit nach raibh cleachtadh aige in aon chor. Má tá sé seachtó hocht mbliana d'aois níor chuir sin stop leis in aon chor. Bhí sceideal maslach aige, ach ba chosúil gur bhain sé taitneamh as an gcuairt. Dar leis, agus é ag réiteach le fágáil, go raibh a chroí lán le buíochas agus dóchas, a dúirt sé agus é ag fágáil. Déanann Pápaí go maith ar cuairteannaí go Meiriceá. Fiú an Pápa Beinidict ocht mbliana ó shin, d'éirigh leis Yankee Stadium a líonadh suas, fiú muna bhfuil sé leath chomh carasmatach agus atá Francis. Ach ba í an cheist mhór cé mar a stiúrfadh sé tríd an garraí mianaigh atá arb é saol polaitíochta Mheiriceá é. Ba chosúil gur éirigh go maith leis. Fiú agus faction láidir Caitliceach coimeádach ag seasamh ina aghaidh mar gheall ar a pholasaithe i dtaobh na timpeallachta agus a leithéid. Baineadh tuisle as, sé sin thuisligh sé, dar leis na meáin, go háirithe nuair a mhol sé na heaspaig i dtaobh mar a láimhseáil siad an ghéarchéim mí-úsáid páistí. Ach maidin an Domhnaigh bhuail sé le híobartaigh mí-úsáide. Scéal, sea, baineann pictiúr leis an scéal freisin agus deir siad, ar ndóigh, go bhfuil míle focal i ngach pictiúr Agus tá míle focal sa cheann seo. Prís, Níl le feiceáil ach lámh an Phápa agus lámh phríosúnaigh. Agus is léir ó na tatúanna agus an banda rosta ar an lámh gur príosúnach é an duine eile. Chuir an Pápa Proinsias. Proinsias, is dócha, níor smaoineamar air sin. barróg ar na príosúnaigh agus d'fháisc sé lámha leo. Sin í an chéad scéal ar chlúdach an New York Times inniu. Scéal uimhir a dó. Tá na tíortha ag déanamh comhréitigh sna Náisiúin Aontaithe i dtaobh na timpeallachta, agus tugann na figiúirí nua ó na geallúintí atá tugtha ar ag na tíortha timpeall an domhain le fios go mbeidh an domhan ag téamh sé chéim Fahrenheit in ainneoin na mbearta atá molta ag na tíortha seo, agus dá réir sin go go dtiocfaidh tubaistí as, idir easpa bia agus díobhadh plandaí agus ainmhithe. Sin focal a thaitníonn liom anois, díobhadh. Eiseofar na figiúirí seo Bhuel, d'eisíodh iad is dócha inné, agus ba chomhtharlú ádhúil é go raibh an Pápa Proinsias sna Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac. ag an am céanna. Dar leis an bPápa Proinsias, Pápa Proinsias agus na daoine eile, caithfear teacht ar chomhréitigh bhunúsacha chun déileáil leis an timpeallacht. Scéal uimhir a trí, An Rúis agus an tSiria. Tá. An Rúis tar éis teacht aniar aduaidh ar na tíortha Iartharacha le agus iad ag fógairt comhréitigh idir an Iaráic, an Iaráin agus an tSiria i dtaobh eolais. faoi lucht sceimhlitheoireachta IS. Is léir le fada go bhfuil an Rúis ag gníomhú sa Mheán-Oirthear, ach fós féin, agus a fhios ag seirbhísí eolais na Stát Aontaithe go raibh buíon oifigeach Rúiseach in Baghdad, má ba é Baghdad é, sílim gurbh é, sé, gur fágadh na Stáit Aontaithe ag streachailt, ní raibh na Stáit Aontaithe ag súil go mbeadh an Rúis ag fógairt comhréitigh mar seo. Labhair mé faoi seo cheana agus an chaoi ina bhfuil an Rúis ag tabhairt tacaíochta do réimeas Bhashar al-Assad trí airm a thabhairt dó. Mar chúiteamh tá al-Assad ag ligint don Rúis leanacht ar aghaidh le bunáit cabhlaigh agus tá an Rúis tar éis cur leis an méid gníomhaíocht atá ar siúl acu in bunáit aerfhórsa in aice le Latakia. Cuireadh séala ar an gcomhréiteach, an comhcheilg seo idir an Rúis agus na tíortha eile i ngan fhios do na Stáit Aontaithe agus tá náire ar Mheiriceá dá réir. Rithfidh mé go tapaidh ar ais go dtí an scéal sin faoin timpeallacht.

na geallúintí a thug na tíortha go léir, sé sin is uimhir tiomsaíoch é an uimhir sin, má thograíonn ceann ar bith de na tíortha gan pháirt a ghlacadh sna beartais seo, cá bhfios cé chomh hard agus a éireoidh teocht an domhain. Scéal náisiúnta an turas seo bainteach leis an gComhdháil. Mar is eol do chách anois, tá Ceann Comhairle na Stát Aontaithe, nó Ceann Comhairle Theach na nIonadaithe cibé, John Boehner, tar éis a éirí as a phost. Agus tá sé seo tar éis an scoilt sin idir lucht na cian-eite deise agus lucht an láir sa pháirtí Poblachtánach in áit an t-easaontas a chiúnú. So tá géaraithe leis an teannas agus an deighilt idir na idir eití an Pháirtí Phoblachtánaigh. Bhí tá an Pháirtí Poblachtánach bródúil as próiseas an pháirtí a bheith ordúil ach ní fhacthas ordúlacht ar bith ó le blianta fada ach go háirithe ó d'fhógair an tUasal Boehner go raibh sé ag éirí as. Fágann sin nach bhfuil, gabh mo leithscéal, idir an dá linn Tá ceathrar déag ag lorg ainmniúcháin an Pháirtí Phoblachtánaigh go fóill, agus i measc an triúr, i measc na triúr atá chun cinn sa rás sin, níl ach rud amháin go coitianta acu, ní raibh oifig tofa acu ariamh.

agus tá sórt nua bronntóir ag an bPáirtí Poblachtánach anois a bhfuil cead aige méideannaí a domheasartha airgid a dheonú do fheachtas ar bith sa pháirtí sin agus tá sé seo tar éis gearradh faoi chumhacht agus tábhacht an pháirtí lárnaigh. Sa ghearrthréimhse, bheidh sé níos éasca don Uasal Boehner nó do údaráis an Pháirtí Phoblachtánaigh beartas beartas maoinithe a bhrú tríd. Ach tá an faltanas sa Pháirtí Phoblachtánaí éirithe chomh géar sin anois gur cosúil go bhfuil an páirtí ag titim isteach sa duibheagán i gceart. Idir an dá linn tá lucht láir an pháirtí ag brú ar ais ach neosfaidh saol an féidir leo nó an bhfuil sé ró-dhéanach don pháirtí fanacht le chéile. Scéal stáit, seachas na stát, faoi phríosúnaigh a mbaineann mí-úsáid dóibh sa phríosún agus chomh láidir is atá na ceardchumainn, ceardchumainn na bhairdéirí, agus chomh deacair is atá sé, dá réir sin, na bairdéirí a bhriseadh as a bpoist. Baineann an scéal seo le fear darb ainm Ramón Fabián agus dúradh leis fanacht ciúin agus na Gardaí ag comhaireamh na bpríosúnach. Bhí an tUasal Fabián ag caint le duine eile go cinnte ach ní thuilleann iompar mar sin an pionós a fuair sé. Tógadh amach as an áit é áit nach raibh ceamaraí slándála agus thug an t-oifigeach Michael Bukowski cic sna magairlí dó. Arbh éigean don Uasal Fabian máinliacht a fháil air ina dhiaidh sin? Thit an tUasal Fabian, mar a thuigfí, i bhfanntais. An rud ba mheasa faoi seo ná gur cuireadh in aghaidh balla é áit nach raibh sé in ann feiceáil céard a bhí ag teacht agus thug an tUasal Bukowski cic sna magairlí dó ó chúl ionas nárbh fhéidir leis an bhfear é a fheiceáil. Ní fhaca sé ach splanc solais agus an chéad rud eile. Níor ní raibh sé in ann mórán eile a fheiceáil ach a chillín. Anois níl aon scéal eile sa nuachtán inné agus mar sin éireoidh mé as an tuairisc nuachta seo don lá inniu, Dé Máirt an naoú lá fichead, mí Mheán Fómhair, dhá mhíle is a cúig déag. Dála an scéil, tá an aimsir fós te, nó ar a laghad tá sé tais agus brothallach amach ansin, ach tá sé scamallach freisin, agus táthar ag tuar báistí. go luath. Tá sé ina thriomach anseo nó geall leis agus dá réir sin tá báisteach ag teastáil go géar. Sin é mo chuidse don lá inniu. Go dtí go bhfeice muid a chéile arís, guím beannachtaí Dé oraibh go léir agus go gcumhdaí Dia sibh. Slán anois.